Amukwenyatu Bushiri akunena kuti iweyo sungabwere ndikudzapezeka zonena kuti no walonjeza wekha ndi kamwa yako kunena kuti no umuthandiza munthu wa ulumali uyuyu komano kufika nthawi yonena kuti umuthandizeyo iweyo ndekuti ukuyendanso ndikuti champeni kulephera kumuthandiza lonjezo ndi lonjezo nde mukwanilitseno atero a prophet ee ndikumuuza bushiri akubwera kunena kuti aa kodi mukukamba zotani kumangokhalira misinformation basi nkhani ndiyoona kuti ife pa ground itu tikuthamangisa ziti zimenezozo kumadabwabe kunena kuti ndi nkhani yake kodi mukunena yoti bushiri akwenyedwa pa zotani kodi ndizoti kunjaku kuli munthu wina yemwe dzina lake ndi evangelist chris chaira amene uyuyu ndizonena kutitu iyeyu ali ndi ulumali eti tingathe kuona ndi kuti chithunzi chimenecho. Koma munthuyu ndi zonena kuti ulumali wakewo ndi zoti sunamupangitse zonena kuti alephere mwina mwake kupanga explore maluso ena ndi ena. Alinso ndi luso lonena kuti no amajambula. Komano mukaona manja akewo ndi kuti ali pa capacity yonena kuti tingoti ali malo onena kuti sangakwanitse kutani kujambula. Sangakwanitse kugwira peni ndi kulemba kapena china kapena brush. Amagwiritsa ntchito kamwa yake kuti no ajambule koma nkumajambulila zinthu zija nkumatulukano zakupsa mwachisanzo ndekuti tikuona portrait imeneyo kunena kuti mbali inayo ndizoti no anajambula ndekuti no bushiri ndi mkazi wake mwaona mmene akuonekeramo komatu anagwiritsa ntchito ndekuti kamwa kugwira brush ija ndi kamwa ndikumajambulira ndithu ndi kamwa choncho now apatu ndi pamene pakuchokerano tsopano chithunzi chimene tikuchionacho kunena kuti no bushiri anakamuyendera mkulu ameneyu ndikukamulimbikitsa kuti aa luso limenelitu luso limeneli lapaderadera sitingalole zoti luso limeneli likhale ndekuti losatani losalipilidwa ngati mbali imodzi yokuthandiza kudzera ndekuti mbungwe langa lija lomwe limatchedwa kuti chani amati bushiri foundation shepherd bushiri foundation choncho lothandiza anthu ndizonena kuti no tikulonjezani kuti tizakupasani ndekuti nyumba kumangilani nyumba komaso ndekuti kupasani mpamba ndeno papita nthawi sopano munthu uja zikuoneka kuti sizikulongosokapo kuti aa kodi munangolankhula apa ndi pamene pabwelano sopano loya ujatu Alexious Kamangila ndamene wadzayifwanthamulaso nkhaniyi anabwela pa tsamba lake la mchezo makamakatu panali pa 6 June pamenepo ndekuti ndikuzalembapo zotele akunena kutino The lies we tell

tell us about us fulfill your public promises zikomo yesu akuneneratu kunena kuti no mabodza amene ifeyo timakhala pansi ndikumalankhula amakhala akuyankhula zambiri zokhuzana ndi a ndi ifeyo eni kuti ndife anthu otani kodi munthu uyu munamulonjeza kunena kuti no mummangira nyumba yamakono nyumba yabwino Mumpatsanso mpamba kuti ayambe business. Komano munthu uyuyu ndi zonena kuti no. Sanapeze china chonse. Palibe china chonse chimwe mwampatsapo. Chabwino kuti mungompatsako ya mpamba yokhayo. Simunampatsepo china chilichonse. Nde iye akakhala pansi ndikumafunsa kunena kuti no. Kodi zinthu zija mundipangira? Kodi zikuyenda bwanji zinthu zija? Sizoti akupempha iyayi. Pamenepapa ndi zonena kuti akufunsani inuyo kuti mukwanilitse zimene inu munatani, munalankhula. Obligation ndithu, mukuyenera ndithu mukwanilitse ziti, zimenezozo. Bushiri anayankhula ndiye kuti akuyenera akwanilitse mawu akewo. Ya, ndiye chonde, ngati mbali imodzi mwina mwake yongoti mwina tipangeko zinthu molongosoka mwina, pang'ono pokha, kwanilitsani malonjezo anu amene munalankhula, kuti wina aliyense akuchita kutani, akumva, osatinso akumbali iyayi, aliyense akumva. Zikomo yesu uko, ayitu nkhani zaketu akukamba zotero. Kutsatira izi tsopano Bushiri tu anabwera makamaka pa tsamba lake la mchezo la Facebook nde kunalitu kulemba chi statement pamene paja akuti kudzera mu Shepherd Bushiri Foundation nde kuti bungwe lake lomwe limachita ntchito za chifundo komanso kuthandiza anthu osiyanasiyana akunena kuti no nkhanitu ili apa ndiyonena kuti ifeyo sizoti zimene tinalonjeza ndekuti tinazitaya sitikukwanilitsa iyayi kumenekoko nde kulakwisa Komanso apapa chimene mungayenere kudziwa ndi choti debate imene ikukambidwa ife zapangitsa zoona anthu aziyankhula zambirimbiri kuti a Bushiri ndi otani anthu kuyankhula zambirimbiri akunena kuti zonse zimene mukuyankhulazo musamangolankhulapo iyayi chifukwatu mwini wake yemweyu uyuyu Evangelist Chris Jaira wabwera kuzanena kuti no si inetu amene ndamtuma ameneyu kuti ayankhule Si ineyo iyayi, asandikalasire moto, zikulakwika ngati zuyenda motero, sizoti ine ndikuchita kukukwenyani kuti mundithandize ineyo iyayi, ndipo apapa ndizoti ndikuona kuti sizinayendepo bwino mmene ayankhulira awawa, si ineyo iyayi, pepani kwambiri, ndikupanga regret chifukwa cha zimene zikutani, zikubwerazi koma sizoti ndine amene ndayankhula zimenezo iyayi. Ndako- nde akunena kuti ngati mwini wake akuyankhula choncho sizoona kuti zinthu izizi mwina loyayu wangozipeka peka Kamangila wangozipeka chanchani akunena kuti asamapanga choncho ya kumeneko ndi kulakwisa komanso pano tikufuna tinene chonchi kunena kuti ngati no ifeyo bungwe la, la bushiri bushiri tu panopa waperekano tsopano chilamuliro chonena kuti no tithamange tsopano tithamangitseno zinthuzi poti izi zatuluka tithamangitse zinthuzi cholinga chonena kuti nyumba imeneyi imangidwe itheke komanso ndizonena kuti munthuyu atani alandire mathandizo amene anatani analonjezedwa ndipo zimenezozo panopa ndeti Bushiri watilamula kuti tiyambe kuthamangisa zimenezo ndipo zikhala zikutani zikutheka kwati kungoperekaso mwina mwake machenjezo makamaka ku mtundu onse wa Malawi kunena kuti pamene tikulandira nkhani zochoka ma social media ndeti tikhale osamala kwambiri kuti sizonse zimene zili zoona ya tizitha tsopano kumakhala pansi ndikumatsimikiza kaye kuti nkhani izi ndizoona kuzipanga verify kusiyana ndikungobwera kuzayamba ndekuti no kung'alula kuyankhula zambirimbiri ayi kumatenga nthawi ndithu kuunikira bwinobwino nkhanizi ndizoona kapena ndizabodza chifukwa chani Kwadzuka ndekuti nkhani zomwe zikumafalitsidwa koma ndekuti no zabodza zopanda ma umboniso ngati izozo. Nkhani ndi imeneyo ma guys. Yaa, tikambe zonse. Number one, Bushiri ndi munthu amene wakhala akuthandiza mdziko lino mmagawo osiyanasiyana. Anthu ali ndi njala awathandiza ndi zakudya, ena ma school fees kuwalipilira, anthu ena afuna ma medical bills kuwalipilira za kuchipatala. zambiri kwabasi ma household ena omwe anthu akhala akuvutika kuwathandiza kuona kuti munthuyu wakhala akuthandiza kuthandiza kuthandiza magawo azamaluso mpira chani kuma filimu kuja wapanga zinthu zambiri mkulu ameneyu plus nde kuti ngati ali ndi goshen city yake ija i believe kuli ma goshen farm amatha mwinanso kulemba kwa anthu antchito kumeneko zina zotero zoti munthuyu wathandiza mwa njira ina yake dziko lino ndipo akupitirizabe kuthandiza for that timakhala tikumanena zikomo kwambiri Komano nkhani yomwe ilipo apapa, uyuyu Kamangila akuoneka ngati mvundulamadzi eti? Koma mukuonano zonena kuti akuti talamulidwano ndi Bushiri kuti tithamange tikakonzeno zimenezi? Kudzaonano kulamulidwa panopa after Kamangila uyu atatani, atayankhulano zakezi. pamene wakhala ngati wawapatsa pressure kuti yayi tiyeni thamangitsani zinthu osati no muzikhande kuti nthawi nthawi nthawi nthawi nthawi chimene munalonjeza mwakalonjeza inuyo mukwaniritse malonjezo anu we don't know kuti Kamangila kuti no amayankhula zimenezi chifukwa chonena kuti no amakhudzika ndi awawa kapena mwina mwake basi nkhondo yakeja ndi bushiri paja timadziwa zoti anthu awa samata amakhumbanaso ndi akhala kuyankhulanapo mwanjira ina yake mawu ena ake kuku- mwa- kuwazana ndithu zichewa zina zake nde sitikudziwa kuti what was behind kamangila kuyankhula zimenezi komano tikuonano result yake zotsatira zake ndizonena kuti no munthuyu ndekuti amangiridwa chani nyumba mmene analonjezera yeah ndizoona ma guys mawu athu tikaalonjeze kalonjeza mawu athu tikhaleno kuti tikukwanilitsa chifukwatu lonjezo lija ndi limene linapangisa zoti linadulitsa ndithu mutu wa yohane ndiye ngati mwabwera kuzalonjeza nokha palibe amene anakuuzani zoti mulonjeze kwanilitsani kwanilitsani ndithudi komaso ndizoti no Mmene wa wapangira handle uyuyu ndikuona ngati mwana wake wa amene akuyenera kumangiridwa nyumbayi Evangelist ameneyi cha Shalayi ameneyi ndizoti wapanga handle bwino pamene ena ake akukulonjeza zinthu sizoti ndekuti iweo uzakwiya iya ngati iwowo sakwanilisa ndekuti zin zizikambidwa ndiza iwowo iwowo ndiotani nde ndi anthu amene sangakhulupilike they are not trustworthy koma ngati angakwanilise ndizoti timaziwa tokha I think awawa ndi anthu oti tingawagwire pamau awo akatiuza zotele tikhoza kutsimikiza zoti zimenezo zikhoza kutheka Komanso kuti no anthu akamba zotere akulephera kupanga deliver zoti awawa ndi anthu oti sitingakhulupirire zimene amayankhula nde all this time Bushiri amakanika kupanga zinthu akanakhala kuti amazipanga zinthuzi I think bwezi ndekuti no sitikanafikanso pano kumakamba nkhani imeneyi eti koma wazazipanga clarify kuona kuti munthuyo akhala akumuthandiza at the end of the day what can we say zikomo kwambiri chifukwa cha chithandizo chimene mufuna kumuthandiza munthuyo. Eee zimenezo ndi zimene zimafunikira. Anthu amene tikuwaonawa ndi anthu oti akuyesetsa. Kuti zisangokhala omangoziyang'anira basi. Mwina ndikhoza kumadrawa kugwiritsa ntchito ngakhale ndi ine kumagwiritsa ntchito kamwa yangayi ndi kumajambula zinthu, zinthuzo n'kumakazigulitsa mwina mwake n'kumapeza kena kake. Ndiye inu anthu amenewo mukufuna kuwalipira pa maluso awo, fwawuu kuwalipira pa maluso awo. Zimenezo ndi mmene zimayenera zizikhalira. Eee amanena kutitu Mulungu amathandiza anthu amene akufuna ayambe kumazithandiza okha osati kungokhala iyayi. Ukamanena kuti Ambuye pulumutseni ku mkango nde kuti iwe ukutani? Ukuthawanso osati kuti no iyayi Ambuye pulumutseni ku mkango koma wagwada nde watseka maso nkuti mkango uli apopo uziyembekeza kuti mkangowo nde kuti sikutani iyayi. Zimafunika kuti ifenso tizichita gawo lathu ngati mmene akupangira uyuyu kugwiritsa ntchito kuthekera kwake. Inspiration yomwe tingaitenge pamenepo. Ndipo anthu amene nde kuti tili ndi manja bwinobwino, tili nde kuti ndi miyendo bwinobwino, china chilichonse chili bwinobwino, koma chani, ulesi kungopinda manja tikumangokhala. Palibe chimene tikufuna kupanga, koma tikufuna chani, tithandizidwe. Tikufuna kuti zinthu ziyende. Kuti zinthu ziyende zizikhalanso bwino kuti ifeyo tiyeni tizipushen. Amene tili ndi kuthekera ngati anzathu awawa ameneno akuchita zinthu movutikira chonchi, ali ndi ulumali koma akuyesetsa kupangapo kena kake, bwanji kodi ifeyo sitingakwaniseno kuzikankha ndikukagwirako maganyu, kukaperekera matope, kukawumba njerwa, Kukaitanira mini bus kukapanga chani? Tamanga, titi ma business sitingapange zimenezo kuti mwina mwake zitithandizepo? Koma ayi ndithu kungopinda manja zinthu sizikuyenda sizikuyenda sizikuyenda nde ziyenda bwanji pamene tikungopinda manja? Tiyeni tizikankheni anthu ngati amenewa azitipanga challenge kuti mwina mwake ifeyo tithe ndithudi kuzikankhanso ndikupanga zinthu zoyenerera zomwe zingathe kutithandiza. Akutitu.